3, 2, 1, 0 Dia dhaoibh, seo Brian arís, taifead uimhir a dó inniu. Níl fhios agam an éireoidh le taifead uimhir a haon, bhí fadhbanna taifeadta bainteach le YouTube, ach leanfaidh mé ar aghaidh, feicfidh muid. Céard a thiocfas as nuair a bheas mé críochnaithe leis an taifead seo? Bhí, sílim, nuair a d'éirigh mé tuirseach. raibh mé ag caint faoi Sheldon Silver atá ar a thriail faoi láthair. Ba é, muna bhfuil dul amú orm Ceann Comhairle Oireachtais Nua-Eabhrac sular tharla seo inniu, ba chosúil go raibh sé ag eagrú margaí i bhfoirgneamh maisiúil an chaipitil thuas in Albany.

nó tarlúint casta i lár an cháis seo uilig, agus sin mar a d'eagraigh, is cosúil, Sheldon Silver scéim trína raibh.

go bhfaigheadh an comhlacht cliaintí nua agus go bhfaigheadh Clinic Taighde Ailse maoiniú dá réir, ach níor dúradh, is cosúil, go raibh Sheldon Silver ag súil le. airgead faoin bhord chun an scéim seo a eagrú. Scéal eile as Meiriceá Thuaidh, tá Ceanada tar éis ceannaire nua a roghnú, Justin Trudeau, mac an pholaiteora cáiliúil Pierre ab ea? Pierre Trudeau sílim. Um, tá Canada ag teacht amach as 10 mbliana cinseal pháirtí choimeádaí uh, na tíre sin. agus seo í an chéad uair le deich mbliana a bhfuil cumhacht ag an bPáirtí Liobrálach, ó deich mbliana ó shin bhí Houston, Texas ag iarraidh dlí a cheadú, pasáil, faomhadh, faoi úsáid leithris ach agus bhí baint ag seo le leithcheal agus frith-leithcheal agus i ndáiríre níl an scéal léite agam ina iomlán. ach is é bun agus barr an scéil ná gur dhiúltaigh an chathair don mholadh nua seo frith-leithcheal. D'éirigh leis an bhfreasúra an cheist a athdheilbhiú mar. cheist faoi shábháilteacht sna leithris. Níl mórán eile ar eolas agam faoin scéal sin agus mar sin leanfaidh mé ar aghaidh. George Bush sinsearach. Tá leabhar dírbheathaisnéise tagtha amach uaidh agus sa leabhar seo tá sé beachtaíoch go leor, criticiúil go leor is cosúil. faoi chúntóirí an Uachtaráin Bush, sé sin George W. Bush, agus ag rá go ndearna siad freastal dona air. Ach b'eisean an tUachtarán, cheadaigh seisean an drochfhreastal seo. Agus fiú má ba dhiabhail iad, agus dar liomsa ba dhiabhail iad, Dick Cheney agus Donald Rumsfeld, 'sé George Bush Sóisearach a cheadaigh iad agus níl trua ar bith agam dó. Cibé ní fhéadfadh an leabhar seo teacht amach ag am níos measa,

An Westfield World Trade Centre Mall. Tá sé i Nua Eabhrac áit eicínt. Níl a fhios agam cá bhfuil sé. Ach cibé, tá ligean uisce, tá braon isteach uisce seasmhach ag cur moill ar oscailt an mall agus níl sé ar oscailt go fóill. rud a chuireann díomá ar na húinéirí mar bhí siad ag iarraidh go mbeadh sé ar oscailt in am don Nollaig. Bhí ceant ag Sotheby's aréir, bhí an, bhí cathaoirleach Sotheby's Alfred Taubman, bhuel, déarfainn go bhfuil sé marbh, níl a fhios agam, b'fhéidir nach bhfuil ach tá, Bailiúchán an Uasail Taubman acu le bheith á dhíol ach má bhí níor éirigh rómhaith leis an gceant. Ba oíche siar ghnách é amach is amach agus níor tháinig mórán as. Sin iad na scéalta móra, dar liom. agus mar sin éireoidh mé as agus leanfaidh mé ar aghaidh le mo chuid freagrachtaí eile. Guím lá maith oraibh go léir agus go dtí an chéad uair eile, go mbeannaí Dia dhaoibh.